sufɛ foli an bɛ o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen bɛ nin waati na bɛlɛdugu jabaranin kɔrɔ walasa ka se ka aw ɲɛmada aw ka kunnafoniyaw fɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman na nin ye aw ka bi kunnafoniw lase waati ye aw ma bamanankan na bakuruba kelen o de bɛ an bolo su in na o min tɛ dɔwɛrɛ ye ji ka don o min ɲɛnamayara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na mali ale fana ye a ta ɲɛnamaya an na kuma o kan ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an na minnu walawala aw ye sɔɔni bɛlɛdugu jabaranin sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw bisimila i b'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye kunnafoniw daminɛ na cogo min na fɛn min ye ji ka don ale ɲɛnamayara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye mali fana ale ta ɲɛnamayara bi sɔgɔmada in na a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka yɔrɔ la ni an k'a ma ko centre international de conférence de bamako dalatile la ni an k'a ma ko cicb a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra yen nɔ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan bɛlɛdugu jabaranin maaw fana tun bɛ kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ ji jɔyɔrɔ an ka sigidaw la ale ni janto bɛ se ka kɛ a la cogo min na o kɛra babu ye ka ɲɛsin ji ka don ma diɲɛ kɔnɔ o hukumu kɔnɔ mali ma to kɔ o nisɔndiya la n'a fɔra kɔni k'a fɔ ko ji a bɛ fɔ k'a fɔ a ni lakɛnɛya a bɛ fɔ k'a fɔ a ni lasumaya a bɛ fɔ ni lahɛrɛ a bɛ fɔ également a ji mun filɛ nin n'a nana a a ni fɛn caman bɛ na ɲɔgɔn fɛ dɛ parce que an b'a a ta an bɛ baara k'a la n'an ye baara k'a la an b'a lafili n'an ye baara k'a la an b'a a kɛ cogoya wɛrɛw la mais i bɛ baara kɛ ji mun na il faut que i k'a dɔn fana k'a fɔ aa ne bɛ baara kɛ ji mun na a ji kan ka kɛ nin cogoya de la a kan ka kɛ nin cogoya la a kan ka kɛ nin cogoya la n'o n'i y'a jateminɛ fɔlɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ mun kɛ n'u tun taara ba kɔnɔ a u bɛ don ba kɔnɔ u bɛ taa se fo ka don ji la ka se fo u camancɛ la ka sɔrɔ ko k'u ka minɛn fa ji la u b'a yira k'a fɔ ko a n bɛ taa ji ta nin yɔrɔ min na nin ji o jɛlen don ni n taara n bɛ se ka o matarafa cogoyanin dɔ la k'o min ka sɔrɔ a ma n bana sinon u dontɔ ji la yɔrɔ min na u sen bɛ don yɔrɔ min na yɔrɔ fɔlɔ min na u tɛ ji ta o yɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko a même ale ji min filɛ nin ye n'i b'a ta i k'a tacogo dɔn i k'a baaracogo dɔn i bɛ se k'a kɛ mun ye i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogoya min na n'a ma na ni bana ye n'a ma na ni tɔɔrɔya wɛrɛ ye e ji yɛrɛ min filɛ nin ye e i kan ka hakɛ mun t'a la i k'o fana dɔn pour que a dɛsɛ kana n'a la ɔ eau potable o n'a bɛ fɔ o la k'a fɔ ji sanuyalen a sɔrɔli ɛ a bɛ sɔrɔ mais a sɔrɔli gɛlɛyali a bɛ se ka bɔ anw yɛrɛ de la ni ko a bɛ se ka bɔ anw yɛrɛ de la i man'a fɔ mɔgɔ caman ye k'a fɔ ko aa ji a nɔgɔlen don ou bien ji a bɛ nin cogo la a bɛ nin cogoya la mɔgɔ min ye ji n'i ye baara kɛ a kan n'i y'a kalan ani mɔgɔ min n'i ma baara k'a kan n'i m'a kalan n'i ko a ma k'a fɔ ji nɔgɔlen don a b'a fɔ k'a fɔ ɛ bɔ anw da la sa ji nɔgɔli ko mɔgɔ b'o fɔ anw ɲɛna wa ji nin bɛ min cogo la a bɛ min cogo la a bɛ min cogoya la mais bana caman bɛ yen nɔ a bɛ sɔrɔ ji fɛ O de sa ɔ ni bana caman bɛ yen n'a bɛ sɔrɔ ji fɛ ji yɛrɛ min filɛ nin ye a kan ka matarafa a kan ka matarafa parce que fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ taa ji fɛ ji n'i y'a jateminɛ ka bɔ i y'a faamuya la kɔgɔji ninnu na ka yɛlɛ sanfɛ ka taa ka na ka jigin sanji la n'a bɛ jigin n'a binna duguma ka ban fɛn jumɛn bɛ yen n'anw t'a kɛ dugumakolo in kan an bɛ don min na ko bi bi in na fɔlɔ même dugumakolo n'i tun sen tigɛra i tun bɛ se ka bɔgɔmugu ta k'a kɛ i joli la i tɛ siran tetanɔsi la i tɛ siran foyi la mais bi bi in na aa ni ji n'a binna duguma dɔrɔn i kana i miiri fɛn kolon caman ci la a tɛ mun ne a tɛ o ta e n'o taara dɔrɔn o bɛ kɛ ji in kɔnɔ n'o kɛra ji in kɔnɔ o bɛ se ka na ni banaw ye n'o nana ni banaw ye a bɛ se ka o de b'a to ji caman bɛ yen nɔ o tun bɛ se ka min fɔlɔ an bɛ don min na i ko bi bi in na n'i ko ko i b'o min i bɛ se ka kɔlɔlɔ dɔw sɔrɔ a fɛ n'i y'a jateminɛ sanubɔlaw olu bɛ sigilen yɔrɔ dɔw la u mana taa u mana sanu ninnu bɔ u mana dugumugu ninnu bɔ u bɛ taa ka taa sanu farali ɲɔgɔn kan sababu min bɛ na n'o ye u b'o kɛ o fɛnw na bɔgɔ ninnu na e maintenant u bɛ taa ko ji la n'a kora ji la dɔrɔn o bɛ taa ji fɛ n'o taara ji fɛ n'anw y'o min a bɛ se ka na ni bana ye ɔ n'o bɛ se ka na ni bana ye donc o b'a yira k'a fɔ a ji min ta ɲuman o mun filɛ yen nɔ a a sɔrɔli tɔɲɔ b'a la gɛlɛya b'a la jiw bɛ ja ee jiw bɛ ja cogo di a an k'a jateminɛ kungo kɔnɔna ninnu an bɛ mun kɛla yiri caman bɛ yen nɔ an y'olu tigɛ an bɛ don min na i ko bi bi in na n'olu tigɛra aa an man'o jeni a bɛ na ni mun ye e faamuya la an b'a ye tile in an bɛ don min na ko bi bi na bɛɛ ni jibidɔni de bɛ yaala la ni ni jibidɔni ma yaala i bɛ se ka funteni yɛrɛ b'i sɛgɛn ka se yɔrɔ dɔ la n'i ma kunna ja i bɛ fiɲɛ sɔrɔ eh, i ka ninakili n'i ka fɛn na parce que ji ko minnɔgɔ o b'i minɛ donc o ye sababu dɔw ye mɔgɔ bɛ se ka minnu fɔ ji ko gɛlɛya in na mais a bɛ se ka nɔgɔya ayi sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛcogo an ka cogoya dɔ don o la ɛɛ fɛn minnu n'olu bɛ kɛ ka sanubɔ ninnu kɛ an k'a dɔn a kan ka kɛ yɔrɔ min na o bɛɛ kan ka matarafa o bɛɛ kan ka lakana pour que a kana na ni tiɲɛli caman ye k'a lase ji ma n'an anw b'a min o de bɛ ka dɔ bɔ anw ka ji ɲuman min ta o de bɛ ka dɔ b'o la an bɛ don min na i ko bi bi in na ɔ o mun filɛ yen nɔ o bɛɛ bɛ daminɛ du kɔnɔna de la du kɔnɔna la aa n'i bɛ yen nɔ kɔlɔn min bɛ yen nɔ yɛrɛ fɔlɔ aa o kɔlɔn min bɛ yen nɔ fɔlɔ ɛ an ka sira tun tɛ même hali kɔlɔnda dilanni na ka se yɔrɔ dɔ la mais bi bi in na aa n'i ma i ka kɔlɔnda dilan ni fɛn na c'est que ɲamanw bɛ se ka jigin a kɔnɔ même hali ɲɛgɛn mun n'o b'i ka so kɔnɔ yen nɔ n'i y'o jateminɛ aa n'i m'a kɛ cogoya bɛ cogo la o ji bɛ se ka sɔɔlɔ ka na y'a fɔ la ka na don kɔlɔn ji la o bɛɛ bɛ na ni ji ɲuman o bɛ na ni o bɛɛ ye ka dɔ bɔ o la cogoyaw la ɔ o bɛɛ k'i cɛ ka bɔ yen nɔ même n'i taara i y'a faamuya dugu kɔnɔnaw na i bɛ taa kɔbolo mun ni fɛn mun sɔrɔ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a nakɔ sɛnɛnaw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ misitigiw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ finikolaw bɛ yen a bɛɛ bɛ na ka na ka na baara dɔ k'a la ɔ ni jateminɛ kɛra o la bɛɛ ka baara kɛcogo k'a jateminɛ a ne mana n ka baara kɛ a bɛ na ne nin tɔɔrɔya ye mun bɛ se ka dɔbɔ o tɔɔrɔya la n'o jateminɛra a bɛ fɔ a e bɛ nin kɛ nin cogoya la o bɛ dɔbɔ nin tɔɔrɔya la o mana kɛ bɛɛ lajɛlen b'i nafa sɔrɔ a la ka sɔrɔ tiɲɛli ma se o yɔrɔ la e ji dɛsɛ an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ a an bɛ se k'o bila an kɔfɛ dɔɔni a ko kɛra nisɔndiyaba ye sabula maabaw caman tun bɛ kɛnɛ kan ani jaw yirala ka ɲɛsin ji lasagoko ɲuman ma halisa an bɛ to an ka kunnafoni kɔnɔna na ni ka aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye festival international de sinankuya sinankuya min ni ale ye fɛn kɔrɔ ye an ka ba maliba kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye o festival ya o baara o tako wɔɔrɔnan o kɛra sibikaw fɛ yen nɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra maa caman ɲɛna bɛlɛdugu jabarani o tun bɛ a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka jɛ ka an ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ sinankuya ye fɛnba ye an fɛ yan mali kɔnɔ ale sababu la fɛn caman bɛ se ka lasa ani a bɛ kɛ sababu ye ka nisɔndiya don an ni ɲɔgɔn cɛ ka da o bɛɛ kan sinankuya tɔnba min bɛ an fɛ yan mali kɔnɔ olu ye fɛsitiwaliba labɛn ni nin ye a tako wɔɔrɔnan ye min kɛra sibi maa caman ka bɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan olu tun sen bɛ nin fɛsitiwali in na n badenw
sinankuya tɔn ka nin fɛsitiwali n'a tako wɔɔrɔnan filɛ an y'a bila hukumu min kɔnɔ o ye de babu belebeleba fila a fɔlɔ ye mun ye mali mago bɛ bɛn min na bi o tuma an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa cogo min na ka bɛn sanankunya ka k'o sababu ye o y'an ka babu fɔlɔ ye an ka babu filanan ye mun ye denmisɛnninw bɛ se ka kalan sanankunya la ka ɲɛ cogoya min na ɔ formation des jeunes aux notions de sinankunya denmisɛnninw ka kalan sinankunya la u k'a sidɔn olu k'a dɔn k'a fɔ tulonkɛni in dɔrɔn tɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko nɛnini tɛ nka kɔrɔ wɛrɛ bɛ sinankunya la nafa wɛrɛ bɛ sinankunya la min t'o si ye a b'an ka duguw diya a b'an ka sigidaw bɛɛ diya a b'an ka jamana yɛrɛ diya n'an y'a faamu yɛrɛ jamana in kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ sanankuya maakɔrɔ minnu y'a to an bolo tiɲɛ ye manden yan olu y'a dɔn k'a fɔ don dɔ bɛ gɛlɛya n'o don gɛlɛyara fura jumɛn kan ka sɔrɔ o fura de ye sanankuya ye k'an ka kow sɔnɔgɔya ɲɔgɔn bolo ko foyi tɛ an kan ka min gɛlɛya ko n'an ye kow sɔnɔgɔya ɲɔgɔn bolo ko an ka ko bɛɛ bɛ ɲɛ hɛrɛ bɛ na lafiya bɛ na an bɛ damu sɔrɔ n badenw nin dakurunya damadɔ b'an fɛ an bɛ sibi yan sinankunya fɛstivali dayɛlɛli la an bɛ sibikaw fo an bisimila ko ɲuman na su in na ɲɛnajɛ dɔrɔn tɛ dɛ fɛn dɔw bɛ kɛ k'o yira mɔgɔw la fɛn dɔw bɛ fɔ k'o don mɔgɔw tulo la mɔgɔw ka taa n'o ye so an bɛ jamana ka deuil national la tasibila min kɛra sisan an bɛ a tasibila in hinɛ se an ka sɔrɔdasi minnu niw tora dɔgɔkun daminɛ in na ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala ka saya k'u ma lafiya ye o de kama a ɲagaɲaga barika tɛna bonya ka se hakɛ dɔ ma nka ɲɛnajɛ laada bɛ sigi o ɲɛnajɛ senfɛ ka fɛn fɔ mɔgɔw bɛ min kɛ somasama ye ka fɛn yira mɔgɔw la mɔgɔw b'u hakili to min na k'o ye sinankunya nafa ye sini sɔgɔma ka conférence débat kɛ barolasigi min senfɛ sananguya yɛrɛ mun don a donna jamu ni ɲɔgɔn cɛ cogo di sananguya jamu jumɛn ni jumɛnw de ye sananguma ye wa olu ka sananguyaw sɔrɔla cogo di an kan ka mun de kɛ halisa nin koba min filɛ ye a ka kɛ sababu ye k'an ka jamana suma sini an na conférence kɛ o kan n'an ye tilelafana dun an b'an kunda manden dugukɔrɔba kan narena tɛ dugudenni ye manden narena tɛ dugu kura ye manden narena ye yɔrɔ belebeleba ye an bɛ taa narena sini wula fɛ narenakaw ye labɛn kɛ ka bila an ɲɛ u yɛrɛw ko sinankunyatɔn ɲɛmaa ka cidenw ma ɔ ko fɛn dɔ bɛ narena yan min bɛ san bi caman bɔ a ma labɔ an b'a labɔ nin senfɛ k'a yira sinankunya jama la o tuma n'an sira narena dugu mana jɛ karidon sɔgɔma an bɛ conférence débat kɛ i n'a fɔ an ye sibi ta kɛ cogoya min na badenw nin bɛɛ kun ye mun ye bɛn ka sabati lafiya ka na anw ka jamana kɔnɔ bawo mali sɛgɛnna ɔ ko ne ko n ka jɔnw ma n'o ye ne yɛrɛ ka jɔnminɛlenw ye muguda la mes captifs les petits tarawele ne yɛrɛ bolo kɔnɔ fɛnw ko sɔ remɔriku tan ni fila nana ablayi sare bolo n'ala sɔnna k'a b'a d'u ma ala ka wula hɛrɛ d'an ma tile saba kɔnɔ sigi ka barow yala yala ka taa yɔrɔ sahalenw lajɛ fɔɔ ka taa se fɔli kɔrɔw ma olu kɛra nin fɛstivali sen fɛ a ɲinina maliden bɛɛ fɛ an ka sinankunya don ba la ale min nafa ka bon kosɛbɛ bɛn ani kelenya sabatili la An bɛ a jirala k'a fɔ nin festival in kɛra nisɔndiyaba ye sibikaw fɛ sabu a kɛra sababu ye ka sinankuya tɔ ni ka a sankɔrɔta ka taa fɛ halisa kunnafoni kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye karitas mali ale ni a jɛw u jɛra ka kalanbulon dayɛlɛ ka ɲɛsin fɛn min ye évêques ma walasa ka se ka u ka kalanw ni ka olu jo ka taa a fɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra sebenikɔrɔ tile naani kalan kun don bɛlɛdugu jabarani ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ de kɛra
karamɔgɔ de ye ka na kalan kɛ mɔgɔ bi saba ɲɔgɔn kun mɔgɔ bi saba minnu bɔra mali fan bɛɛ fɛ ka na évêques dɛmɛbagaw de don olu bɛ évêques de dɛmɛ an nana k'an bɛna kalan kɛ kalan min ye kalan kura ye min b'a to mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen a ka sen don a la ani bɛɛ ka sen don a la waasa an bɛ fɛn o fɛn ɲini a ka kɛ fɛn lakika ye an ye tile naani kalan de kɛ a tile naani kalan na an donna a ɲɛ cogo di mɔgɔ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ kelen bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ani lujuratɔ mɔgɔ min se t'u ye olu bɛ se ka ta cogoya min na waasa baara bɛ se ka ɲɛ waasa baara bɛ se ka tilen an nakun de kɛra o de ye an ye tile saba an ye tile saba tile naani baara de k'o de kan an da magara fɛnkɛ na mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ sen don baara la cogo di An y'a jate minɛ an ka ɲɔgɔn ye caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ sen don a la parce que lujura b'u la mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ sen don baara la cogoya min na janko a yɛrɛ ka baara waasa a bɛ se ka nimisa sɔrɔ an ka tile naani baara de kɛra o kan ani fana mɔgɔ o mɔgɔ ala de y'i da ni ala y'i da c'est que i ka kɛ mɔgɔ ɲɛmɔgɔ de ye i ye mɔgɔ sen de ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka taa cogo di ka se ka baara kɛ ani ni mɔgɔ tɔw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na an ka foli b'u ye parce que nin y'an miirinata de ye mɔgɔ caman ka na an ka se ka min b'an kɔnɔ an ka se ka o ɲɛf'u ɲɛna ne yɛrɛ kɔni nimisi wasara an ye fɛn o fɛn fɔ u y'a bɛɛ faamuya an ye kalan kɛ kalansira caman kɛ u ye ɲɔgɔn najɛ ka kumasenw dɔ kan kumasenw na baara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na lala sini ma sinikɛnɛ ma u yɛrɛ nisɔndiyara an yɛrɛ min ye karamɔgɔ ni ni burukinabɛ dɔ de nana ɲɔgɔn fɛ an nana kalan de kɛ donc karitas mali ani karitas burukina olu mɔgɔ fila de jɛra ka kalan nin kɛ ani CRS mais conférence épiscopale nin ba de b'a la parce que olu ka mɔgɔ de don mɔgɔ min b'u dɛmɛ mɔgɔ min bɛ évêques dɛmɛ u ka baara la kalan de kɛra olu kun mɔgɔ bi saba ɲɔgɔn cɛw b'a la musow b'a la ne ka kuma laban foli bɛ aw ye aw mun nana k'an ka kuma lase diɲɛ ma an bɛ aw fo an kɔni an tɛ sɛgɛn nin na nin y'a kun fɔlɔ de ye an ye bɛna kun filanan boloda waasa an ye baara minnu boloda an bɛ se ka taa n'u ye cogoya min na waasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ waasa mali bɛ se ka hɛɛra sɔrɔ an nakun don aw ni ce aw ni baraji Nin kunnafoniya de bɛ dan sigi aw ka bi don kibaru la min sera k'a sɔrɔ ni ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka kɛ ni nin tuma ye bɛlɛdugu ɲɛmaayaso bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lamɛnniko ɲuman ni aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn waati wɛrɛ bɛlɛdugu jabaranin sanfɛ su hɛrɛ ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma bɛn ni kelenya